ayiwa nin waati in na an bɛ aw fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bilen tuguni musow ka gɛrɛ o jɛmukan kɛnɛ kan sisan kɔni sunkalo bɛ ka sɛnsɛn nin ye an ye sunkalo dɔgɔkun laban in yɛrɛ la ni ala ma baasi kɛ ɔ an ni eh, malimatu ni ustaz bɛna baro kɛ an ka bi baro o bɛna boli min kan o ye eh, sunkalo kuncɛ baara tɔ labanw olu bɛ kɛ seli don yala an kan ka dumɛn de kɛ an ye sun don ɔ silamɛya diinɛ ye jumɛn fɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni ye sunkalo bɛɛ kɛ ka u kun u yɛrɛ la diinɛ y'a fɔ cogoya min na bɛɛ taara n'u siraw ye nka seli su dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ɔ après an bɛ tila k'a mɛn tuguni ko sunkalo bilasiraliw ni ala ma basi kɛ ani malimatu ani ustaz an bɛna jɛ ka baro kɛ

Eh, kalo gɛrɛ kuncɛtɔ ye inchallah ni ala sɔnna ma Malimatu i ni wula nsee kɔri baasi tɛ yen nɔ Kuyatɛ nsee somɔgɔw bɛɛ baasi tɛ yen nɔ nsee nsee hɛrɛ ayiwa sun dora saliw kɛra mhm. ɔ an ye a fɔra ko ka min to mhm. ala y'an dɛmɛ an sera ka caman to mhm. yala a ko tɔ bɛna kuncɛ ni seli ye ɔ yala eh, seli a bɛ latama tama cogo jumɛn na an kan ka taa ni taasira jumɛnw ye yasa an ka baraji tɔw bɛ dafa an sigi kun ye o ye bi alhamdulila an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn n'an di eh, an ni dɔw ye sunkalo kɛ san tɛmɛnen in na ɲinan ala ma sɔn olu ka k'an cɛ la an bɛ taasibila kɛ ka taa u ma an furuɲɔgɔnw an balimaw an sinjiw an sigiɲɔgɔnw an baarakɛɲɔgɔn minnu n'olu fatura gɛrɛ in lajɛbaga minnu n'olu taara k'an to an bɛ ala deli ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma ala k'u kaburu nɔrɔ n'an di eh, ka sunkalo kuncɛ ni seli ye mhm. gansan tɛ sariya kɔnɔ a don dina an mɔ a bɛ wele ko idul fitr mhm. idul fitr ko minni don tile mugan ni kɔnɔntɔn kɔfɛ ou bien tile bi saba kɔfɛ mhm. don don a haramuyalen don don min ni silamɛ n'i b'i ka silamɛya dɔn k'i ka sun a sun tɛ bɛn a don a man kan hali n'i ka nafila sun bɛ bɛn a ma i b'a cɛ a tɛ bɛn hali n'a bɛnna ntɛnɛn de ma ko ntɛnɛn o ntɛnɛn i bɛ deli ka sun seli don a man kan mɔgɔ ka sun o kɔrɔ de ye ko nisɔndiya don don yafaraha don don bonya don don karama don don yafa ɲɔgɔn mɔ don don donc eh, n'a fɔra sunkalo bɛ ka kuncɛ o la a ka kan dutigi bɛɛ i k'i ka denbayaw fara ɲɔgɔn kan hali n'i m'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen i ka ɲɛda walawala u kɔrɔ ka nisɔndiya yira u y'i ka du kunna wolo parce que du dɔ bɛ yen sunkalo kɔnɔ olu ma se sunkalo kɔrɔ mm. u wayibara mm. u ma se ka sun kɛ u ma se ka suguri don u ma se ka nafilaw kɛ mais e ka du sera k'a kɛ a ka kan dutigi bɛɛ ka e ni ce fɔ i musow ye ten mm-hmm. a ah, jɔnko ala eh, ne ka baaraw ɲɛna baaraw ɲɛna denmusow balimaw sinji sira fɛn fɛn tun bɛ baara kɛ du kɔnɔ mm-hmm. ko o wale ɲuman dɔn kɛ ni nisɔndiya ye o ka kan a ka kan se bɛ dutigi o dutigi ye a don i ka fɛɛrɛ k'i ka denbaya ye fɛrɛ kɛ kɔrɔ ye n'i se bɛ fini minnu na dagabana fini minnu na n'o de ka d'u ye k'u k'a don u ɲɔgɔnnaw cɛ la o ɲini ka d'u ma n'i se ye eh, eh, eh, aw tɔgɔ ye de aw ka fini tɔgɔ a ye bazɛn bazɛn bazɛn min bɛ bɛɛ a bɛɛ ɲɛ awɔ bɛ n bazɛn bɛ n bazɛn n'i se y'o ye wala n'i se ye getzner de ye i se ye bazɛn min ye ou bien i se ye fini min ye min ka di i ka denw ye n'i se ye fansi de ye i se ye min ye k'o d'u ma o san u ye k'u nisɔndiya ni a ye i se ye nafolo min ye ka d'u ma ka samaraw san u ye fini ɲuman parce que parili don don yafaraha don don nisɔndiya don don mɔgɔw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye a don na n'i y'a ye seli yɛrɛ bɛ kɛ problème ye musow bolo ka caya an ka du mɔgɔw de bɛ na buranw bɛ na sinji siraw bɛ yan sigiɲɔgɔnw bɛ na u bɛ na du lahalaya ta mɔgɔ dɔ bɛ yen ale tɛ don i ka so ni seli ni seli tɛ wa a ka di ye u bɛ don don min o ka n'a sɔrɔ fini kura de b'i la mhm. a k'a sɔrɔ samara kura de b'i la ye ɲɛna ka ɲi a bɛ taa n'o image de ye donc o de la kɛlɛw bɛ kɛ tuma dɔw la ko fo selimafiniw ka san an bɛ min ɲini mhm. dutigi k'a kɛ a seko damayira la wa an ka an musow ka ko nɔgɔya mɔ mhm. i bɛ se ka min kɛ den ye selimafini na n'i bɛ se ka cɛ dɛmɛ a la a dɛmɛ parce que n'a fɔra ko ka du musakaw bɔ ka sunkalo musakaw bɔ ka selimafini san duba den bɛɛ ye mm-hmm. ka tila tuguni ka kuranw ni jiw sara kuma dɔ la a ka gɛlɛn eh, a ka kan a ka kan mm-hmm. forokoni bɛ to a dogi sara la i n'a fɔ mm. malimatu y'a fɔ cogo min mm-hmm. a ka kan du muso ɲuman ninnu nin de y'aw ka nafolo dogolenni minnu bɛ so kɔnɔ nin de y'a bɔdon ye tulola sanuni ninnu nin de y'a bɔdon ye ka kɛ ka kɔkɛ dɛmɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa malo kana na cɛ sɔrɔ an bɛ cɛw dɔn ni sunkalo bɛ ka ban hami hami bɛ na ale tɛ ka hami sun na dɛ a tɛ ka hami suguriko la dɛ a bɛ hami seli don musaka bɛ sɔrɔ cogo la ani seli don musaka ka bon an ka jamana kɔnɔ vraiment diinɛ ye fɛn min fɔ a dɔw tɛ nin ye a dama tɛmɛna a dɔw dama tɛmɛna kosɛbɛ fo fini kura kura ka ye bɛɛ la fini dɔ bɛ sɔrɔ so kɔnɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ o kurulen cɛnin ka ɲi a mhm. cɛ ka ɲi i b'a fɔ ko kura kura don mais taa o bɔ i k'o don i k'i cɛ sutura o don. ayi dɛ ne ye nin fajiridala wuli in kɛ ka nin sunakari in dilan. n'a di. cogo o cogo bazin kɔnpilɛni kelen. ni ani n'a ni n'a ni tɛgɛ fɛrɛ ma bɛn surtout ɲinan jamana bɛ cogo min na oh, bɛɛ b'a dɔn embargo bɛ jamana kan. na nin bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛyaw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko ɲinan sunkalo ni sunkalo tɔw tɛ kelen mɔgɔ minnu tun bɛ sukoro bɔrɛ d'i ma ɲinan olu bɛna sukoro kilo tan de d'i ma donc a ka kan an ka du ala fanjal a ka kan an ka du ninnu an k'u mara ni nin hakilina ninnu ye ne bɛ o wele wele de da kan de da kuma gɛrɛn sigitɔ la k'a ɲini gɛrɛnden bɛɛ fɛ u ka yafa an ma kalo kelen kɔnɔ an ye baro kɛ a bɛna tiimɛ bi ɔ kumaw bɛ kuma la olu ni sababa bɛnna kuma dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu ni sababa ma bɛn o yafa ka deli gɛrɛnnadenw fɛ ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye i n'i ka gɛrɛnnaden bɛɛ lajɛlen mais waati min don waati don yafaraha waati don nisɔndiya waati an kan'a tiɲɛ ni tɔɔrɔ ni kasiw ye muso bɛ muso la a bɛ seli su bɛɛ ban kasi la cɛ da la bukulu kulɛri min kun ka d'ale ye k'o ma sɔrɔ cɛ fɛ selimafini sanna samara sanna mais fɛnnin fitinin kelen y'a jɛ a bɛ diɲɛ ta k'a da cɛ kun i b'a dɔw ɲɛ bilennen ye seli sɔgɔma an ma sunɔgɔ de koyi walahi n'i y'a ɲɛ bilennen a ma sunɔgɔ a bɛ k'an ɲɛ na ko seli gintan de don ayi seli gintan tɛ dɛ an ma sunɔgɔ aw bolo su fɛ donc o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min kuma dɔ la muso kan k'a don hakili la hali denw ka selimafini muso dɔw ka kegun ne yɛrɛ ye musow ye kabini sunkalo kɔnɔ yanni finiw bɛ da bɛ gɛlɛya a bɛ to k'a dɔɔnin dɔɔnin san k'a mara so kɔnɔ seli su seli sɔgɔma dɔrɔn a bɛ bɔ n'a ye a bɛ a bɛ a bɛ cɛ nisɔndiya a bɛ cɛ dɛmɛ baara la kosɛbɛ mais n'i ko i ka taa san seli su maliyɛnw an ka problème dɔ ye an bɛɛ bɛ girin seli su wa n'i girinna o su kɔni ka taa k'i bɛ taa sanni kɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛnw da ka gɛlɛn i ka ɲininkali laban na n b'o fɔ jaabi joona yanni malimatu ka da don an ka kuma la minnu ni olu bɛ ala bato sunkalo kɔnɔ ka taa sunkalo kuncɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ ko kalo yera dɔrɔn a b'a ka moto ta a b'a ka mobili ta ka bɔ ale bolo ale bolo ale sinsan de tun bɛ ale tun bɛ kaso de la ni ala kuta cɛ sunkalo tun ye kaso ye sunkalo dayɛlɛla dɔrɔn a yera dɔrɔn yɔrɔ jugu in a bɛ telefɔni ci ka réservation kɛ a bɛ telefɔni ci a n'a ka mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala kuta ko kan mais o tigilamɔgɔ kan k'a dɔn ko yɛlɛ bɔnna tɛ mɔgɔ ni ala cɛ e y'i yɛrɛ minɛ kalo kelen kɔnɔ ala mun na ala mun ka lajaba la dɛ o ala ye ɲɛ b'i la sunkalo bannen kɔfɛ f'o ka dɔn de wa n'i ma farati i b'i ka baara bɛɛ bunaki parce que eh, kuranɛ aya dɔ bɛ yen alimam kurtubi tafsirikɛla dɔ a bɛ kuranɛ in tafsir a bɛ suratul kafu la ko fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna ko mɔgɔ bɛ lahara dɔ don ala tɛ olu ka balansi yɛrɛ tɛ sigi u ye i b'a dɔn mun na u ka seli u ka sun u ka hiji ala mago t'a si la mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ bɔnna kɛ ala la n'i ye baara kɛ k'a kuncɛ mhm. hakili la sunkalo ye n'a sɔrɔ a bɛ nɔ bila dusukun na a kan ka nɔ bila i dusu ka kalo damadɔ kɛ n'o seli n'o o mhm. nafila kanu n'o fɛn mais sunkalo bɛ ban e bɛ kɔrɔtɔ f'e ka t'i yɛrɛ ci sitanɛ tɛgɛ mhm. o ye fɛnw de ye limaniyantanya don sitanɛ ka baara don an k'an cɛsiri an k'an jija an kana sɔn a ka kɛ an na e n'e y'i fili o la i bɔra sunkalo la mhm. maa b'a dɔn n'i bɛ fatu o kɛnɛ yɛrɛ kan maa b'a dɔn n'i bɛ ni di ala ma o kɛnɛ yɛrɛ kan donc o ye maloyaba de ye fɛn don fɛn cɛjugu don an kana mhm. sɔn a ma cogoya si la n b'o ladilikan di an dɔgɔninw n'an denw ma mhm. parce que olu dɔw bɛ yen nɔ u koron sunkalo b'u koron u yɛrɛ bolo tant que sunkalo ma ban an tɛ lafiya ah parce que a dɔw koronnen don ala kuta ka di dɔw yɛrɛ hali sunkalo la mais hali i b'a sɔrɔ ala kuta yɔrɔ la o ala kuta yɔrɔ dɔw bɛ sun e bɛ maa min kɔ e bɛ gintan mun kɔ kɛnɛ kan i tɛn'o gintan sɔrɔ donc f'a ka fɔ kalo yera ni kalo yera gintan in bɛ segin u bɛ boli ka na k'u bɛ na gintan nɔfɛ o ye fɛn cɛjuguba ye ala k'an kisi ala k'an tanga ya rabbal alamin
malimatu i bisimila ayiwa sunkalo taatɔ don k'i kɔ don an na dɛ ɔ an dun y'a ye k'a fɔ o fana ye wagati waati min fana ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ yala bisimila kan jumɛn bɛ e bolo fɔlɔ sunkalo ko in na seli ko la n bɛ ala fo k'a barika da ka kisi kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam nandi k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ e ka nin ŋaniya ɲumanya in na halisa an tɛ sɛgɛn i foli la nandi sunkalo bantɔ filɛ ni baraji kaloba de taatɔ filɛ ko n'an yɛrɛ tun b'a dɔn hɛrɛ min bɛ sunkalo kɔnɔ jurumuyafa min b'a kɔnɔ n'an tun b'a dɔn an tun b'a fɔ ko san waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ sunkalo ye mais sunkalo kalo kelen an y'a sun ka baarabaw kɛ ka eh, cɛlasigi baaraw kɛ k'olu barajiw sɔrɔ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen baraji n'a yiral'i la i b'a fɔ ko sunkalo kana ban yɛrɛ mais nandi dɔw ta bɛ taa dɛ ee dɔw ka baraji bɛɛ bɛ taa hmm.
selidon selidon bɛɛ tile bi saba ko ka taa tile kelen ee nandi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen mhm. u ye baara kɛ nata dɔ de kama a ma kɛ ala kama koyi u natalen don ni ɲinan sunkalo kɔni banna mhm. ni kɔkɛ ma ne ka e, e, selifini kɛ e, i yɛrɛ ɲuman na bɛɛ bazɛn ye a ko tɛ nɔgɔya dɛ mhm. A ko tɛ nɔgɔya a kuma misɛnnin i b'a ye k'a fɔ seli su fɛ yɛrɛ ee du a bɛ ɲɛda ta a ma deli ka ɲɛda min ta ɲɛda bɛɛ bɛ changé ŋaniya bɛɛ bɛ changé ɲɛ bɛ kumu gatigikɛ yɛrɛ bɛ na a t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo y'a ya an b'a fɔ an balimamusow ye u kan'u ka baraji tiɲɛ u ye yafa min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ u ye baraji min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ o de nafa ka bon ka tɛmɛ hali fini kan mhm. fini kɔnɔ alihamudulila an b'a dɔn an balimakɛ caman bɛ yen minnu tɛgɛla bilalen don mhm. hali n'a ma f'u ye olu b'a kɛ hali n'a ma fɔ olu ye olu b'a kɛ u b'a dɔn mhm. eh, kɔmuso kelen bɛ n bolo wala fila a ka kan n yɛrɛ k'u nisɔndiya u ye sunkalo kalo kelen bɛɛ kɛ soli ka wuli la o la n k'u la nisɔndiya caman b'a dɔn mais caman t'a dɔn dɛ caman t'o dɔn ah, a ko kuma ka ca dɛ yaya minnu t'a dɔn an b'a f'u ye hali n'i ma se k'a kɛ a dɔw bɛ kɛ gɛlɛya ye a dɔw bɛ se ka kɛ faamuyabaliya yɛrɛ ye mhm. n'i ma se k'a kɛ e ka kuma ɲuman fɔ ba ye o bɛ da gatigimuso fana fari la mhm, dɔɔnin foyi tɛ yen n bɛ n yɛrɛ kɛ wari ye wa n bɛ n yɛrɛ kɛ fini ye wa yɔrɔ fana t'a ko ja mhm. n'o tɛ an balimamuso caman bɛ yen olu b'a faamu gɛlɛya bɛ yen u bɛ ko nɔgɔya n balimakɛw bolo balimakɛw yɛrɛ de tɛ s'a ko kuncɛ cogo la hmm. parce que olu b'a ta ni dusu ye u b'a ta ni dusu de ye yaya u b'a ta ni dusu de ye a dɔw b'a ta ni dusu ye dɛ voilà eh, eh, mhm. a dɔw b'a ta ni dusu de ye k'a kɛ kɛlɛ ye yaya k'a kɛ kɛlɛ ye O la n'i ye kumakan nɔgɔman fɔ a se bɛ ala ye a bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya gatigimuso yɛrɛ b'a faamu nka ni e m'i ka kɛta kɛ mais e tilala ka fɔ ye kumakan duman t'i da duman t'i da a ka a ma nɔgɔn dɛ mais malimatu yɔrɔ fana bɛ o la kɛ muso i yɛrɛ b'a dɔn i furu ɲɔgɔn na ka kɔn a don ɲɛ n'a bɛ se ka selimafini d'i ma n'a tɛ se k'a d'i ma kumaɲɔgɔnya de bɛ na n'o ye ayi ayi hali ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya tɛ mali la yan nɔ an ka cɛ dɔw bɛ yen nɔ kuma ma nɔgɔn u ma et puis cɛ dɔw hakili la ni olu y'a fɔ dɔrɔn ko nin tɛ dɔrɔn dɛsɛ ka ye a bɛ muso jɔ i la effectivement muso dɔw bɛ tigɛ n'a yira muso dɔw bɛ jɔ n'a yira hali u bɛ ɲigin a la u b'a tigi traiter de n'importe n'importe quoi parce que a ɲɛ b'a la donc olu b'a préférer k'u makun u ti kuma Ya hali caman bɛ yen nɔ hali o ma f yɔrɔ to k'a mabɔ anw na o tɛ de
t'i la n'i y'a ye n ko kumaɲɔgɔnya muso bɛɛ b'a cɛ ka sɔrɔ dɔn o la ni e b'a dɔn tigitigi k'a bɛ cɛ bolo cɛ dun b'a dɔn e b'a dɔn k'a b'ale bolo cɛ de kan ka kuma aa a kan ka kɔn ka kuma kɔni voilà ɲinan i b'a dɔn kow tɛ a cogo la bilen n ko ten n ko cɛ dɔw de fana fɛ o ye jɔnya de ye n'i y'o fɔ o ye i rabaissélen ye et puis muso dɔw fana bɛ yen nɔ n'i y'o fɔ olu ye fana olu fana bɛ sina ka

o b'a sɔrɔ cɛ b'a ka kɛta dɔn mais cɛ b'a ka kɛta dɔn cɛ b'a kɛ ni min se tɛ cɛ ye don fana ale yɛrɛ b'o dɔn a tɛ cɛ tɔɔrɔ o la ah, mais muso dɔw de bɛ yen olu ko ko n'a b'a ɲini cogo cogo a ka taa ɲini ka na awɔ olu ka foyi t'a la u cɛ ɲɔgɔn bɛ nin na voilà i yɛrɛ fana k'a kɛ koyi voilà nandi eh, eh, malimatu eh, kuma ɲɛna mais a mana kɛ cogo cogo ne bɛ plateau kan yan ne bɛ cɛw représenter fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka fɔ ɲɛmada bɛ muso dɔw ma e yɛrɛ bɛ fɛn laɲini ko laɲini k'a kɛ cogo min u t'a kɛ ten misali la ne bɛ dɔ dɔn a sera ma a ye selimafini ko a bɛ deli ka san muso ye mais muso nana a yɛrɛ tɔɲɔgɔnw ye u bɛ fini dɔ san ale taara o fini juru ta k'a kari cɛ kan na yanni cɛ yɛrɛ bɛ na yala ne ko o ye bonya ye cɛ ma o ye dɔgɔyalima ye cɛ dɔgɔyalima ye ka tila k'a kɛ kɛlɛ ye k'a ɲɛ tigɛ k'a bin mhm. parce que olu mɔgɔ saba de bɛ jɛ jɛla tɔ fila bɛɛ y'a ta n'ale m'a ta fadenya don bon n'i bɛnna ni eh, ayiwa cɛ nasɔn dɔ ye o la a bɛ a bɛ a bɛ mankan kɛ muso ɲuman tɛ o kɛ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam muso bɛ to cɛ kɔfɛ de se min b'a ye a b'a kɛ askinuhunna min hayitu sakantum min wujudikum k'aw aw bɛ sigi yɔrɔ min na sigiyɔrɔ se min se bɛ cɛ ye a b'o de kɛ wa hali finiko la min se bɛ cɛ ye a b'o de kɛ donc sincèrement an balaka dɔ bɛ a b'i ko u ti cɛ ka yalama faamu joona yalama bɛɛ tɛ se fɔ a fɔ da la o nka afɛri bɛɛ tiɲɛ na a tɛ fɔ da la cɛ fɛ e n'i y'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ale b'a to i k'a constater donc n'an bɛ ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la c'est vrai que kɔnɔnajuguya bɛ dɔw ta la dɔw bɛ muso fila b'a bolo a bɛ taa fila saba san nin ye a ma foyi san nin nin n'a denninw ye donc olu o fana ye gɛlɛya dɔ ye an b'olu dɔn mais ni cɛ i bɛ cɛ min dɔn ka kɔrɔ aw ye san tan san mugan kɛ ɲɔgɔn bolo a ma mhm. deli ka mun k'i la n'o lahalaya nana hakili b'a dafa k'a fɔ mhm. tiɲɛ yɛrɛ la nin ni gɛlɛya dɔ bɛ ɲɔgɔn na fo ka don an ka selimafini kɔnɔ wa muso ninnu dɔw bɛ denko kɛlɛ kɛ i b'a fɔ ko anw de ma den anw fana ma den bange de c'est-à-dire ale y'a bange tiɲɛ don ala ye kalifa mhm. k'ale la kɔnɔbara ka ta kalo mhm. kɔnɔntɔn mhm. mais den y'an bɛɛ de jɛ ye den denna dɔ de la yanni a bɛ se ale ma donc fo muso k'a dɔn ko i denko kɛlɛ la i tɛ se ka taa cɛ kɛlɛ den nɔfɛ i b'a fɔ k'i jugu an b'o kɛ dɛ an b'o kɛ kuma dɔ la ni bɛɛ ta nana le vieux ta ma na ni le vieux ta ma na a b'a kɛ ta misiw tɛ ka taa an ka so mais a ye tan ni kɔ san kelen de tora mais a b'a fɛ a ka cɛya fɛɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ ɲinini na yanni a ka se o ma n'e ye kɛlɛ daminɛ tuma dɔw la kɛlɛ dɔw bɛ taa wolo kuma kɔrɔ dɔw ni ko wɛrɛw la u sigilen don ka ɲɔgɔn kɔnɔ sinon selimafini ko o man ka cɛ ni muso kɛlɛ cogoya si la n'a ɲɛ dɔnna et puis aujourd'hui bi i bɛ taa sɔrɔ hali furu kɔnɔ cɛ balimakɛw b'a la balimamusow b'a la balimamuso joli joli bɛ yen balimacɛ joli joli bɛ yen u bɛ muso nɛgɛ k'a fɔ a ye n'a ma se k'a san mm-hmm. anw yɛrɛ b'a san i da de mm-hmm. donc n'olu bɛɛ kɛra ko min na halisa e bɛ ka ko ko ta ka ka guwan ka fɛn ko wɛrɛ b'o ko kɔfɛ mm-hmm. selima fini ko dɔrɔn tɛ ko wɛrɛ bɛ yen ayiwa i b'a dɔn min b'a to min b'a minɛ o fana na ah. i b'a sɔrɔ e min b'a fɔ k'e bɛ jɔ a garanti kɔrɔ k'a di e muso bɛ yen nɔ walima o bɛ sɔrɔ so kɔnɔ nɔ min b'a yira ko n'o tɛ k'e tɛ nin sɔn muso ko filɛ nin o bɛɛ o fana bɛɛ ye problème ye voilà i b'a sɔrɔ o ko in bɛ dugu ma an bɛ siran o de ɲɛ o bɛɛ fana bɛ rɔ voilà an b'o an b'o yɔrɔ datugu n bɛ na i ma tuguni ni ɲininkali ye yala ni i ye sun don ka ban silamɛ mɔgɔ min ye sun don ani ma sun don yala bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye seli don wa parce que an b'a ye seli sɔgɔmada fɛ saraka dɔw bɛ bɔ a bɛ di jɔn ma a bɛ soli ka bɔ a bɛ di jɔn de ma nin ye ɲininkaliba ye ah. nin bɛ wele ko zakatul fitr mhm. zakatul fitr dɔw yɛrɛ taara k'a fɔ ko wajibi yɛrɛ don wajibi bilen don euh, euh, wajibi don parce que ala kira sallallahu alaihi wa sallam a y'an ka seliw an ka sunw dulon a la a fɔra ko an ka sun ninnu kɔnɔna na mhm. mɔgɔ min bɛ sun tile mugan ni kɔnɔntɔn bɛɛ a tile bi saba kɛ k'a ta daminɛ na f'a laban k'a ladamu bɛɛ kɔlɔsi k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ kɔlɔsi ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ i ka sun na i ma wonin fin fin fitinin ma sun sɔrɔ o cɛ man ca o muso man ca dɛ hali sunbatɔ k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ jouer i ka sun kan i ka muso kɛ n'i y'o kuma daminɛ k'i da don o kuma na a bɛ jouer i ka sun kan comportement bɛ comportement n'i y'a kɛ a bɛ jouer i ka sun kan hmm. n'i ye mɔgɔ dɔgɔya k'i to sun na a bɛ jouer i ka sun baraji kan mhm. donc ninnu fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ sun bɛ dulonnen bɛ to saraka ja eh, zakatul fitiri de bɛ taa sun k'a kan hɔrɔnya k'a ko k'a jɛ k'a jigin i ka balan kɔnɔna na hmm. donc a fɔra k'a wajibiyalen don silamɛ cɛ bɛɛ kan mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i ka tile mhm. kuta yawmihi tile balo sɔrɔ i ka tile balo i n'i ka denbaya ka tile balo b'i bolo min bɛ yɛlɛ o sanfɛ i bɛ zakatul fitiri b'o la a bɛ bɔ ni bɛɛ ni o ni bɛ so kɔnɔ hali minnu ma balikuya mɔgɔ hakɛ min bɛ so kɔnɔ ni silamɛw don ka ban a bɛ b'o bɛɛ lajɛlen ye den fitinin i musow i balimaw i bɛ mɔgɔ mɔgɔ balo so kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ a la donc mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen dɔnnibagaw ye min fɔ saw ni fɛn muduw tɛ kelen ye mm-hmm. mɔgɔw ka mizaniw tɛ hali madina mudu ni maka mudu o tɛ kelen ye donc eh, min bɛn kɛra mun kan mɔgɔw la fanba bɛ min fɔ o ye deux kilos cinq cents ye mm-hmm. deux kilos cinq cents balo la fanba la ko k'a di o la mm-hmm. n'an ka balo la fanba ye ɲɔ de a bɛ di o la ni malo don a bɛ di ni keninge don a bɛ di mais i ka nin ɲininkali y'a to n bɛ fɛn dɔ fɔ gɛrɛ in na yan parce que mhm. anw bɛ misiri kɔnɔ anw ye gerebu ye an bɛ alimamiya kɛ an bɛ animation kɛ mhm. i bɛ taa sɔrɔ an ka misiri dɔw de kɔnɔ n t'a fɔ a bɛɛ i bɛ taa seli sɔgɔma zakatul fitiri tonnen sɔrɔ misiri kɔnɔ a ma distribuer o ye fɛn cɛjuguba ye dɛ parce que mhm. ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam k'a don in dabɔkun dɔ ye fantan kana ye silamɛw cɛla a don fantan delikɛla kana ye parce que an bɛɛ ye fantan ye mais min bɛna i tɛgɛ jan o don k'an k'u kumaniya ka bɔ o ma u kana na selidon k'u bɛna jɔ ka deli kɛ mais a lajɛ i b'a fɔ selidon yɛrɛ garibu ka ca anw fɛ yan ka tɛmɛ don bɛɛ ta kan laɲini t'o ye laɲini ye n'a bɔra ka di dɔw b'a bɔ ka na di alimami ma a bɛ stocker lisi de bɛ alimami bolo a b'a lase a kan ka se ka sɔrɔ seli tile yɛrɛ kɔnɔ u ka seli musaka sɔrɔ a la n'u taara tile saba ni tile naani kɛ misiri kɔnɔ o tɛ laɲini ye dɛ wa a kana kɛ alimamu kɔnɔ k'ale ta don a bɛ alimamu bɛ a bɛ k'olu kɔnɔ k'a nana d'olu yɛrɛ de kɔnɔ non a dir'i ma i k'a di fantanw de ma fantanw de niyɔrɔ don a bɛ di jaka bɛ di mɔgɔ o mɔgɔ ma ko zakatul fitiri bɛ se ka di o ma nanti a jaka bɛ di fantan miskinɛ ayiwa ya a tɔgɔ ye di taamaden mɔgɔ min ni a donna diinɛ na kura ye ani ibnu sabili mɔgɔ mɔgɔ ni dɛsɛbagatɔ don silamɛya la n'a fɛn t'a bolo ale ye zakatul fitiri minɛbaga ye maintenant ni e y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye zakatul fitiri minɛbaga ye a bɛ bɔ i kan n'i e ka don tile don t'i bolo e ka balo yɛrɛ t'i bolo e de y'a minɛbaga ye o don donc dɔw bɛ fɛn dɔw kɛ ka diyagoya ni kini ni purutili dɔw kɛ olu cɛ man ɲi n'a se t'i ye e ye minɛbaga de ye mm. mais n'a se b'i ye i b'a di ka da i seko damayira la ni mm. mɔgɔ mugan bɛ yen e tɛ se ka bɔ mugan bɛɛ i bɛ se ka bɔ tan min a b'o mm, ye i y'a faamuya hali ni muso y'a yɛrɛ sɔrɔ su in na ko denkuranin nana seli su a b'o fana niyɔrɔ bɔ ka fara laɲini ye ko saraka ka bɔ ka caya a don mm-hmm. a faamuyara ala k'an bɛɛ sababa mais dɔw mɔgɔw sɔrɔla bi minnu ko a hanafiya mɔgɔw ko a bɛ se ka bɔ wari la mm-hmm. parce que wari in tuma dɔ la o o o Dumuni ka ɲɛci di. bɛ Awɔ. a ɲɛci bɛ O minɛ di ka nɔgɔ kosɛbɛ. fantan dɔ ye ka Awɔ, tɛmɛ ka tɛmɛ. e bɛ taa kenige d'a ma i b'a sɔrɔ a tɛ kenige dun Ndeysaan. i bɛ taa malo jalan dɛ i b'a sɔrɔ a t'o dun e bɛ t'o Surtout jalan bɛ yɛrɛ kaba d'a n'a ma fara a bɛ di a na ma. e bɛ taa a A bɛ dun a man bɛ deli. a bɛ a bɛ nasɔngɔ jumɛn d'a kan n'i ma nasɔngɔ d'a kan donc suman n'i y'a di kɛ nafolo ye tuma dɔ la a bɛ a yɛlɛma ka di a bolo donc o de la dɔnnibaga dɔw y'o fɔ mais dɔw sɔrɔla i n'a fɔ an ka madhab maliki k'a ka di balo la ala ye balo de fɔ kira y'a di balo de la i k'a di o de la o de cɛ ka ɲi k'a di seli sɔgɔmada joona fɛ o de fana cɛ ka ɲi yanni alimami ka bɔ kutuba la parce que kira ko n'i y'a di k'a sɔrɔ selikɛnɛ jiginna ko sadakatun mina sadakati k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ sarakati gansan ye a tɛ kɛ jakatul fitiri ye donc fo nin yɔrɔ ka faamuya kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababa a bɛ bɔ ni o ni n'o ye silamɛ ye i ka so kɔnɔ mais ni kerecɛn bɛ yen nɔ baarakɛden na jagoya tɛ u ka bɔli ye parce que u tɛ silamɛ mm. min ye silamɛ a bɛ bɔ ye o de ye kumaw la sababa ye ala ah, k'an bɛɛ sababa ma d'accord Aminatu an bɛna i fan fɛ ani ustaz bɔra kuma na sa y'a jira k'a fɔ ni sunkalo bɛ kuncɛ mm-hmm. an kan ka taa ni taabolo minnu ye n'o ye zakatul fitiri o tɛ mm-hmm.
o don mm-hmm.
sisan an ye fɛn dɔ lakɔlɔsi Mali la yan nɔ hali n'an ma baro sigi a kan eh, an tɛ bɔ kuma dɔ kalo la dɛ nka i bɛ taa sɔrɔ kabiri sunkalo tile mugan ni kɔnɔntɔn kuma dɔ mugan ni seegin seli jintɔ bɛ daminɛ sɔgɔma i bɛ baganw fagalen ye fan bɛɛ fɛ an minnu ye musow ye o don nin kelen kama anw tɛ sunatigɛli mɔgɔw ma tuguni bari a b'an sɔrɔ atelier la dɛ a bɛ anw sɔrɔ sugu la dɛ jabi da dɛ wali kungilanyɔrɔ la yala o don kelen t'a la wa Nandi o don kelen b'a la ko laban yɛrɛ de ye ko yɛrɛ ye ni ko laban cogo ɲɛna o kɔrɔ ye ko minnu tɛmɛna bɛɛ bɛ ɲɛ selidon tile mugan ni kɔnɔntɔn i y'a fɔ cogo min na a man k'a to an ka an ka baraji tɔ in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sabula n'an y'a kɛcogo dɔn an b'an ka labɛnw kɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni yanni o don cɛ o don kelen in tɛ tiɲɛ an bolo n'i y'a ye o kɛra dɔrɔn o kɛra mhm. an ka eh, labɛnbaliya joona muso bɛ se ka kundigi ka kɔn o don ɲɛ mhm. i bɛ se ka jabi da ka kɔn o don ɲɛ i bɛ se k'i ka i n'a fɔ ustazi yɛrɛ bɔra k'a fɔ ka den ka musakaw dilan dɔɔni dɔɔni dɔɔni n'a ni ne yɛrɛ bɛ san damadɔ bɔ ne ye n sen bɔ a bɛɛ la yanni sunkalo ka na labɛn min bɛ n bolo n b'o kɛ walima sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na yanni tile tan laban sabula o de y'a kuncɛyɔrɔ ye tile tan laban in de y'a nafa sɔrɔ yɔrɔ ye n'an y'o bɛɛ k'an sen fɛ tile fɛ su fɛ an tɛ se ka su jɔ tuguni an tɛna se ka su tan jɔ tuguni sabula su tan in de kɔnɔ leyilatul kadiri bɛ ɲini ale de kɔnɔ ɔ n'an y'a bɛɛ kɛ tilefɛla ka tilefɛla bɛɛ lajɛlen k'an sen nɔ ye an tɛ sigi an tɛ baara wɛrɛ t'an bolo n'an tɛ tayɛriw fɛ yen an bɛ kundigilaw fɛ yen an bɛ jabidalaw fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ keguya la k'a sɔrɔ an m'an ka baraji tɔ in tiɲɛ don laban yɛrɛ kɔni i y'a fɔ cogo min na i b'a muso dɔw tɛ ye so kɔnɔ yɛrɛ o de ka o de ka dabila minɛ hali n'i tɛ yen i bɛ se ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka baara dɔw kɛ i ye walima a don yɛrɛ k'a sɔrɔ i libérera ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na mm-hmm. sabu baara min b'an bolo an bɛ min ɲini min ka bon ni nin bɛɛ ye o ye mm-hmm. yafa di ala ka yafa an ma k'an ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma la mm-hmm. ɔ n'an y'o bɛɛ k'an senfɛ dun foyi tɛ ma sɔrɔ o kɔnɔna na foyi de tɛ ma sɔrɔ o temps kɔnɔna na n'an tɛ sugu la samara san ni fini san na an bɛ tayɛriw fɛ yen walima an bɛ kundigilaw fɛ walima an bɛ jabidalaw fɛ mhm. ko cɛ ɲuman tɛ nandi ayi ko cɛ ɲuman tɛ muso minnu ka kekun olu t'a kɛ tugun d'accord donc n y'a faamuya ɛɛ eh, min ye jabida ni kundigiw ni ni labɛn ninnu ye mhm. yala diinɛ ye fɛn fɔ o la musow la wa ɛɛ eh, muso yɛrɛ ka masiri cɛ ɲɛkɔrɔ i bɛ barajiba de sɔrɔ selidon bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ du kɔnɔ dɛ bɛɛ de bɛ selidon bɛɛ bɛ du kɔnɔ mais i t'i ka masiri jira kɛnɛ kan o

âge b'o la muso bɛɛ bɛ se ka taa o la muso bɛɛ bɛ se ka taa hali muso min bolo bɛ ji la aw ka hakɛ to mhm. hali eh, min bɛ règle la i n'a fɔ dɔw b'a faamu cogo min na mhm. i bɛ taa mais i tɛ fara selikɛlaw kan i b'i sigi sabula ala bɛ na yafa bɛɛ de ma nin don mhm. ala bɛ waso mɛlɛkɛw la k'a fɔ aw kun ko n kana n ka danfɛn minnu da olu de filɛ nin ye ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka yafa ɲini ne fɛ wa ne yafar'u bɛɛ lajɛlen ma hali muso minnu bolo bɛ ji la aw bɛ taa aw b'aw sigi kɛrɛfɛ mhm. selilaw kɔfɛ dɔɔnin aw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yafa kɔnɔ inshallah n y'o faamuya ala ka san wɛrɛ ta voilà n'an bɔra yen sa mhm. an bɛ sɔrɔ ka na don an ka sokɔnɔ baaraw la mais ne y'a ye ne y'a kɔlɔsi muso caman bɛ baara in kama u tɛ sɔn ka taa seli kɛnɛ kan awɔ ne y'o ye muso caman n y'a ye n ka sigidaw la n y'a ye muso caman bɛ yen n'u wulila dɔrɔn u bɛ wuli ni Eh, surtout minnu ka dumuni ye fɔyɔ ye mhm, minnu ka du ka bon fana du ka bon fana dumuni ta yɔrɔ ka ca voilà u bɛ wuli ni du kɔnɔ baara in de mhm. mais nandi an m'a faamu de n'o tɛ nin de ka bon yafa ɲini de ka bon n'a bɛɛ ye n'ala yafara an ma k'an ka jurumuw yafa mhm. k'an ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ala b'a tɔ bɛɛ nɔgɔya mais n'an y'an yɛrɛ di baara ma ka ɲina belebeleba yɛrɛ kɔ mhm. seli yɛrɛ kɛ kun ye min ye n'o ye ala ka yafa ye mhm. n'an ɲinan'o kɔ o tuma na jɔn bɛna yafa an ma a kuma ka ca f'an k'an janto yɔrɔ de la o ye mhm. belebeleba de a kana k'u kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ taa seli dɔrɔn ka na o tɛ dɛ yafa de bɛna kɛ jama in bɛɛ de ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ala ka dugawu minɛ amina ustaz sisan eh, an b'a ye a bɛ fɔ de ko denw de ka masaw fo selidonya fɛ mɔgɔw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fo yala den bɛ masa fo cogo min na ka dugawu k'a ye sanbɛ sanbɛ k'a ye yala masa fana bɛ se ka fɔlɔ k'i ɲɛsin i den ma wa
alhamdulila ala k'an bɛɛ sababa ma seli foli n'i y'a jateminɛ ani foli don gansanw foliw tɛ kelen ye hinɛ b'a kɔnɔ yafa ɲɔgɔnya b'a kɔnɔ i b'a dɔn a don a don foli yɛrɛ a don yɛrɛ de ko ni don ko tɔw tɛ kelen donc den bɛ mansa fo cogo min mansa fana bɛ se ka yafa don de don mhm. yafa fana fana bɛ se ka fɔlɔ den na k'a fo mhm. ka wale ɲuman dɔn k'a ye ka dugawu k'a ye mhm. ala ye ɲinan yira an na cogo min ala k'a yiri la ye i sera an kɔrɔ i y'an tali ni fɛn min kɛ u bɛ an bɛ ala deli i ye sabati ni fɛn na mansa ka dugawu bɛ minɛ den ma i n'a fɔ den ka dugawu bɛ minɛ masa ma cogo min nin fila bɛɛ ka dugawu de bɛ minɛ ɲɔgɔn ma mhm. o de la hadithu nana k'a fɔ ko idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin ni adamaden fatura ko i ka compteur bɛɛ bɛ jɔ baara bɛɛ bɛ jɔ n'a bɔra baara saba la mhm. o baara sabanan de ye mhm. aw waladin salihin yad'u lahu ba'dal mamat den ka den to i kɔfɛ den bɛ dugawu k'i ye mais den dɔnnibagaw ko ko masa tɛ se ka den to a kɔfɛ den bɛ dugawu k'a ye n'ale yɛrɛ ma dugawu kɛ den ye Mm. ale ka duwawu sara de ye den ka duwawu ye mm-hmm. donc den ka duwawu bɛ daminɛ ale de la mansa yɛrɛ kan ka exemple de di eh, ka den fɛ den fana bɛ na n'o fana kɛra dentigi ye a fana bɛ exemple d'a denw ma mm. nin yɔrɔ ye gɛlɛyaba de ye parce que den dɔw naturellement u ma b'u yɛrɛ la mm-hmm. ni mansa y'a bɔ a yɛrɛ la dɔrɔn ale b'a dɔn ko bi ni don tɔw tɛ kelen ye mm-hmm. don bɛɛ la ne de bɛ wuli ka taa papa fo mais bi a yɛrɛ de wulila ka na an fo mm. ka dugawu ɲini an ye mm. donc selidon in an kana dugawu ko kɛ ne ka kɔrɔ nin ye ne man kɔrɔ nin ye mm-hmm. n'an y'a kɛ ten dɔrɔn an bɛ seli ka ampleur mm-hmm. an'a yanga n'a ya faraha bɔ a la mm-hmm. mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛn'a bila i kunkolo la ko ne de fɔlɔ kan ka pas fɔlɔ kɛ donc o ye o de ye selidon yɛrɛ hɛra n'a nafa ye surtout tuma dɔ la n'an di eh, foliko in na f'an k'a jateminɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ seli foli kɛcogo yɛrɛ la i b'a senti k'a fɔ a bɛ ka foli kɛ mais est-ce que ni a sera kɔnɔ est-ce que a sera kɔnɔ a bɛ dagabɔ dala la nin y'a yɛrɛ di foli la parce que mhm. foli bɛ yɛrɛ di bɛ yen donc dagabɔ dala foli ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka yafa an bɛɛ ma ne kɔni n sen tɛ juru la n bolo tɛ juru la i sen jumɛn bɛ juru la a b'a fɔ k'i sen bɛ juru la n bolo bɛ juru la bon min don an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an ka foli kɛ ni kɔnɔnajɛya ye parce que kira nanen madina abdullahi bin salam b'a lakali k'a nanen madina a ye discours fɔlɔ min kɛ o discours fɔlɔ ye jumɛn ko ya ayyuhannas ko ye hadamadenw afshu salam ko fɛn dɔ bɛ yen a t'a to n k'o fɔ a ye n'a y'a kɛ a bɛ ɲɔgɔn kanu mhm. afshu salam a ye foli de cari aw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. wa at'imu ta'am mhm. a ye mɔgɔw ladumuni wa sallu wan nasu niyam a ye seli ka mɔgɔw to sunɔgɔ la waati min tadkhulu jannata rabbikum bisalam ko ala b'aw don a ka alijinɛ kɔnɔ ni kisi ye donc discours fɔlɔ min kɛra kira fɛ o ye salam de salam yɛrɛ kɔrɔ de ye ko kisi i m'a jateminɛ kabako de don selibaga n'i bɛ seli la hmm. i bɛ salamu fɔ ka salamu di kira ma a t'i ɲɛ kɔrɔ mhm. o ye walandaba de ye kira yɛrɛ tɛ a fatura san ba kelen ni kɔ mhm. mais an b'a fɔ tahiya kɔnɔ ko asalamu mhm. aleyika ayyuhannabiyu warahmatulahi wabarakatu nabi ɲuman ka foli b'i ye e de ye ne dege kisi la wa ne bɛ kisi de kɔnɔ ne bɛ tanga de kɔnɔ wa hali ne ni mɔgɔ min man di n bɛ kisi ɲini n'a ye wa hali mɔgɔ min y'a ɲɛ kumu kɔrɔ n bɛ kisi ɲini hali ni mɔgɔ min ye ne kɛlɛ du kɔnɔ n bɛ kisi ɲini n'a ye donc n'i bɔra seli kɔnɔ n'i bɛ ka bɔ seli fana kɔnɔ i b'a fɔ ko asalamu aleykum mm-hmm. kisi b'aw ye kisi b'aw ye mɔgɔ min bɔra seli kɔnɔ ni kisi ye mm-hmm. o bɛ se ka n'a jɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ka foli kɛ ni kisi t'a la foli yɛrɛ lasili ye kisi de foli yɛrɛ lasili ye hɛrɛ di de mm-hmm. mais ka n'a de parce que an ye kansinamusoma ye an ye mun kɛ ɲɔgɔn na o bɛ an kɔnɔ ka kɔrɔ an fila bɛ k'an kɛrɛ don ɲɔgɔn ma karisa ala ka san wɛrɛ yira awɔ tɛ ala ka san wɛrɛ jira an na o y'a bannen ale t'a fɔ ko ale ka yafara ko i yɛrɛ b'a jaabi i bɛ ala ka yafa an bɛɛ ma
a tɛ fɔ ten yafa n ma kɔrɔ de karisa walayi n yafara e ne yɛrɛ ye jɔn caman kɛ i la i fana ka yafa n ma o de y'a complet mais yafa tigi ye ala ye ala ka yafa bɛɛ ma e ta b'i kɔnɔ fo yɔrɔ nin ka dɔn kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi an y'o faamuya donc yɔrɔ i y'a kɔrɔ n'a nafa bɛ don ɲɔgɔn na déjà exactement i y'a kɔrɔ min ni ɲininkali ko nafa jumɛn bɛ a la d'accord an y'o yɔrɔ faamuya n b'a dɔn an ka jɛmukan fana wagati tɔ man jan n'a y'a sɔrɔ komi an y'a ye k'a fɔ seli foli suguya ka ca ee foli de bɛ kɛ ka dugawu de kɛ a kɔrɔ yala ee silamɛya la cogoya bɛ a la min tɛ an bɛɛ bɛ min dɔn an yɛrɛ bɔra ka min fɔ sisan dɔ critique sisan sisan a laban ɔ i yɛrɛ ka yafa ma ala ka san wɛrɛ jira an kɛnɛ na n'a sɔrɔ ni foli cogo bɛ a la ka foli cogo ɲɛ jɔnjɔn fɔ parce que an bɛ denmisɛnninw ye ka na u b'a fɔ sanbɛ sanbɛ fatigiyala batigiyala mhm. kɔrɔtigiyala san kɛmɛ san ɲɔgɔn caman k'o seli mhm. n sen tɛ jɛ o la n bolo tɛ jɛ o la mhm. awɔ ko ala ka i si kɛ ko nɛgɛ bere o fana man di dɛ bon n'a sɔrɔ ni foli cogo ni nin y'an ka tradition de ye wali ni nin ye silamɛya yɛrɛ ta cogoya de bari duwawu de don awɔ duwawu de don nandi foli in ye fan fila bɛɛ de silamɛya ye foli laɲini i n'a fɔ sayi bɔra silamɛya b'a sisan selidon sɔgɔma mhm. n'an kan ka ɲɔgɔn fo n'an bɛ karisa salamu aleykum aleykum salam an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mhm. silamɛ fila n'aw y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yanni aw ka bolo bɔ ɲɔgɔn bolo ala b'aw ka jurumu yafa i b'a ye caman bɛ yen e b'a ɲini k'i tɛgɛ d'u ma mais olu tɛ u b'u kɛrɛ don de u tɛ sɔn o ma mhm. i bɛ taa sɔrɔ hali kansinamaw a bɛ se ka kɛ furukufuruku dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. mais dɔ in bɛ fɛ a ka ban mais dɔ in tɛ fɛ a ka ban mais est-ce que o fana b'a kɔrɔ dɔn fana k'a fɔ ko ni tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma caman t'a dɔn caman t'a dɔn i y'a ye a fɔra de muso ni muso cɛ ni cɛ mhm. mais anw caman bɛ yen an b'an tɛgɛ di mɔgɔw ma an man kan k'an tɛgɛ di minnu ma mhm. i n'a fɔ an nimɔgɔkɛw ani an cɛ terikɛw olu n'a ɲɔgɔnna an man kan k'an tɛgɛ d'olu ma an muso damaw yɛrɛ de kan k'an di tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne ni e Nandi an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yanni an k'an tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo ala bɛ yafa an ma ani k'a kɛ ni ŋaniya ɲuman ye sabula fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya de bolo innamal a'malu binniyati n'i ye kuma fɔ ka sɔrɔ a ma se i kɔnɔ ala ɲɛ b'i la dɔw bɛ yen u bɛ yafa deli ka sɔrɔ a ma s'u kɔnɔ u bɛ ka yafa deli dɔrɔn komi bi ye seli ye bɛɛ ye yafa deli ni n fana ma yafa deli a bɛ fɔ ko ne de ye ko gɛlɛntigi ye dɔw ta ye olu tɛ baraji sɔrɔ u ta la mm. minnu bɛ baraji sɔrɔ a la minnu y'u kɔnɔ jɛya ala karisa ye n tɔɲɔ dɛ mais mm. ala e yɛrɛ kama n bɛ yafa mm. karisa ma bi i ka se ka yafa n yɛrɛ ma n'a kɔni kɛra n'o ye i b'i ka foli nafa sɔrɔ wa i b'a baraji sɔrɔ foli in bɛ kɛ Assalamu alaikum wa alaikum salam. Ala ka yafa an bɛɛ la, Ala ka seli caman yira an na, sunkalo ɲuman tɛmɛna cogo min na, Ala ka sunkalo wɛrɛ yira an kɛnɛ la, mm. ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye fo ka ɲɔgɔn wasa. Mm-hmm. O de b'a yira k'a fɔ foyi tɛ yen tuguni. Mais dɔw fana bɛ yen, u bɛ foli kɛ k'a sɔrɔ u ta ma ban. Awɔ. I y'a ye wa? K'a sɔrɔ u ka, k'a sɔrɔ foli in de b'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ banna. Fɛn kun tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ banna an bɛ foli kɛ dɔrɔn an bɛ tila ka taa an sigi gabugu da la an bɛ kɔrɔfɔli daminɛ kɔrɔfɔli ni tigɛli tigɛliw daminɛ karimasina cɛ ma fini san i ye an ka kɛlɛ kun ye yan karimasina cɛ ma fini san i ye Nandi o man kan o min ɲininen don an fɛ n'an yɛrɛ bɛ fɛ an ka lafiya an ka sigi kɔnɔ Nandi an ka kow kɛ ala kama dɔrɔn n'an y'a kɛ ala kama dɔrɔn an tɛ nimisa a la n'o tɛ n'i ye fɛn kɛ ee a ka dɔn n ye wala u ka n tanu walima n ka diya mɔgɔw ye ɛɛ o bɛ dan b'o la o dan b'o la mais n'i y'a kɛ ala kama ala min y'a dɔn i ye i k'a dɔn i ka sara tɛ kɔtigɛ ala fɛ yen ne kɔni hakili la dukɔnɔmusow an bɛɛ lajɛlen an ka an ŋaniyaw jɛya ɲɔgɔn kɔrɔ an ka komisɛni minnu bɛ yen setanɛ kɛlen bɛ ka juguya ninnu ni hasidiya ninnu ni fɛn minnu don an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ de bɛ se k'a bɔ an yɛrɛ bɛ se ka setanɛ lamaloya k'a bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ŋaniya jɛya bɛɛ ka siran ala ɲɛ bɛɛ ka sabali bɛɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra sigiw bɛ diya mais n'a fɔra selidon an bɛna dabara la karisa ka sɔrɔ a ma s'a dusukun na a ma ɲɛnabɔ Nandi a ma ɲɛnabɔ an b'o de ɲini an balimamusow fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la n bɛna da n dayɔrɔ la n kelen don dɔ la n bɛna wuli ka taa n jɔ ala ɲɛkɔrɔ n kelen a bɛna n ɲininka n kelen y'a ye n'an y'o kɛ wala n'o kɛra kow bɛ nɔgɔya an bolo inshallah ala kama ko mɔgɔ si tɛ bana bɔnɛ a la n'i ye ko kɛ ala kama hali mɔgɔ m'a dɔn i ye ala b'a dɔn i ye ni ala y'a dɔn i ye o de ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye ya rabi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ka seli don yira an bɛɛ kɛnɛ
na yala i bɛ se ka dɔ fara nin wala n bɛ i ye ɲininkali min kɛ ko yala diinɛ la foli ka kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na élément saba bɛ yen o kan ka sɔrɔ foli in kɔnɔ a fɔlɔ fɔlɔ ye a bɛ daminɛ ni salamu ye parce que salamu de ka ɲi ka tɛmɛ foli bɛɛ kan silamɛya la malimatu y'a fɔ cogo min a filanan diɲɛ hɛrɛw an b'olu foli kɛ ɲɔgɔn ye k'a deli ala fɛ ala k'olu d'an ma an ka duwawu kɔnɔ nka duwawu tɛ dafa fiyewu f'an ka lahara hɛra ɲini a la o de la kuranɛ b'a fɔ ko alladhina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan mm-hmm. minnu b'a fɔ ko ala diɲɛ hɛra d'an ma i ka lahara hɛra d'an ma foli man ka dan diɲɛ hɛraw la ala k'i kulufa ala k'i ba fa ala k'a ɲɛ malo ala k'an jugu mana kɛ jugu ala kana jugu b'a la i kana dan ye foli la fo foli ka taa lahara ko kuma ka ye foli la mhm. o de ye dɔnnibagaw ka kuma ye o kan ka sɔrɔ foli la n'o ma sɔrɔ foli la a bɛ ko mhm. n'an ma consigne sɔrɔ an ma kira ka consigne ta duwawu la mhm. donc duwawu fana ye batu de ye batu tɛ kɛ kunfɛ donc euh, ala yɛrɛ ye duwawu wele ko batu kira ko ko mukhul ibada ko duwawu ye batu la ten batu sɛmɛn de y'ale donc o la n'i bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye seli fɛ a ka kan i ka duwawu in laban ou bien a kɔnɔna na i ka lahara ko kuma parce que an bɔra min ye ne dabali ban nandi n'i ye seliko jateminɛ ne y'a ye silamɛya seli bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn damadɔ b'a ala ye don dɔ ta ko k'a kɛ seli ye i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don k'a fɔ k'an ka batu dɔw k'a kɔnɔ seli donya fɛ a ɲininen don silamɛw fɛ seli kɛnɛ kan malimatu y'a fɔ cogo n'an bɛ taa seli kɛnɛ kan an tɛ taa ten fɛn dɔ de bɛ o de bɛ fɔ allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila astaghfirullah bɛ fɔ subhanallah bɛ fɔ ka caya an bɔra seliw de kɔnɔ an bɔra sunkalo de kɔnɔ mais ala bɛ k'an hakili jigin k'an ka ala ko fɔ kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra seliba fana na la même chose a fɔra waati o waati ko seli bɛ diinɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ni batu bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est pour que k'a fɔ i ye mɔgɔ minnu ko fɔ k'a fɔ sun banna dɔrɔn batuko banna an ka mhm. taa ala kuta la o tɛ mhm. hali sun bɛ laban ni seli min ye mhm. seli don min ye a fɔra k'an ka ala de ko fɔ a don na ka caya donc ala ko fɔ don hali du yɛrɛ kɔnɔ n'a ye duwawu kɛ ɲɔgɔn ye a ye ala ko fɔ ninnu fɔ a kɔnɔ kosɛbɛ ka caya donc n tun bɛ fɛ ka kala sigi o de kan kosɛbɛ ka yafa deli mɔgɔw fɛ dusukun na an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ dusukun na a kana kɛ da ye voilà an bɛ an bɛ fɛn dɔw fana ye mhm. eh, o yan nɔ o ye fɛn ɲumanba de ye an ka laadaw la vraiment a ka kan plateau in kan an k'o fɔ mhm. i bɛ taa sɔrɔ hali n'an bɛ location na an bɛ mhm. wuli ka taa ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka taa ɲɔgɔn fo o cɛ ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen ni san ni san tɛ a tɛ jɔ i ka da la donc a bɛ wulili min kɛ ka bɔ a ka so a bɛ yɛrɛ bonya kari ka bɔ a la a b'a ka maabaya kari ka bɔ a la mm-hmm. ale ye ingénieur ye mm-hmm. e ye ayiwa y'a faamuya b'a la réparateur a t'o lajɛ mm-hmm. a bɛ wuli a bɛ na i fo daraja min ni ala y'o bila aw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na a t'o la a bɛ na e fo o ye bonya dɔ ye dɛ o dun tɛ mɔgɔ dɔgɔya dɔ ye mais an ye mɔgɔ ye hali o kɔnɔ ala ni luwanse problème bɛ yen cɛ bɛ wuli ka bɔ a ka so k'a bɛn'u fo u b'a dɔgɔya u b'a den dɔgɔya u b'a muso dɔgɔya e t'i yɛrɛ dɔn e muso ye nin kɛ ne na e ye silamɛ de ye k'e bɛna yafa deli ne fɛ wa mɔgɔ k'a dɔn ko maa min bɛ k'o kɛ mɔgɔ k'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ i ni ala tɛ i ni ala kira tɛ parce que i ye fɛn dɔ de violer fɛn min n'o ye donba ye n'o ye seli yafa don ye ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen amina yarabi amina yarabi Ayiwa an ka baro sera kuncɛ yɔrɔ la ala tun ye min don an garisigɛ la ɲinan sunkalo la o ye nin ye bari kabi sunkalo tile fɔlɔ fo a kuncɛtɔ filɛ nin ye an ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ baara yɔrɔ bɛɛ ko ka aw fo kosɛbɛ aw ni ce diinɛ kanuni na aw ni ce diinɛ laseli la ala ka dugawu jaabi ala ka dugawu amina yarabi n'a y'a sɔrɔ ni kuma kuncɛ kuma min bɛ aw bolo inshallah bisimila walimatu
n'an di kuma kuncɛ min bɛ yen o de ye an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye nin émission in daminɛna alhamdulila fo k'a fɔ a kuncɛra alhamdulila an si ma manqué wa baaraw fana alihamudulila an b'a jigiya ala bɛ saraw di a la baara o baara n'a kɛra ala kama baara ye sara b'a la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ sara t'a la inshala i ka sara bɛ ala fɛ e y'a dabɔ ŋaniya ɲumanya min kama du kɔnɔnaw ka ɲɛ bɛn ka don duw kɔnɔ hinɛ ɲɔgɔnna ka don duw kɔnɔ i k'a dɔn o ŋaniya ɲumanya ala b'o baraji di i fana ma Inshala sabula i fana ye muso de a ka ca ala fɛ i fana bɛ na don a ɲɔgɔnw na inshala n'o kɔni kɛra e ŋaniya ɲumanya min ta ala ala t'a sara tunun dɛ ala t'a sara tunun an bɛ ala de deli kuma fɛn fɛn fɔra kabini a daminɛ la fo sisan ala k'a don kulu kunnandiw la ka baara kɛcogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye ka dusukun ɲuman d'an bɛɛ ma an bɛ se ka n'a sɔrɔ hali mɔgɔ minnu ka baara de kun don mhm. u ka se ka dusukun ɲuman sɔrɔ ka tuubi ka taa ala ma ka bɔ u ka baara la yalasa mhm. ala subahana wa taala bɛ yafa an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala deli ala ka barika don yɔrɔ la yarabi ala ka barika don émission in na minnu b'a jukɔrɔma don don fana ala ka barika don bɛɛ lajɛlen an b'an ka ustazi fo ale min an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an ye inshallah an kɔni ye kalandenw ye olu de ye karamɔgɔw ye inshallah an b'a fo kosɛbɛ ka dugawu k'a fana ye mhm. ka sija ni kɛnɛya ala k'o kalifa an n'a la denbaya ta fanga ala k'o da n'u ka i baarakɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilayi ala ka sija ni kɛnɛya d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma san wɛrɛ inshallah an ka na sigi nin kɛnɛ kelen in kan ka ɲɔgɔn baro inshallah ala k'o kɛ an ka silamɛ su minnu kɔnna an ye ala ka yafa u bɛɛ lajɛlen Ala ka barika don an ka denmisɛnninw la amina yarabi Ala ka barika don amina yarabi sɔli Ala Mahamadu sɔli o de tun bɛ ne Ala ka dugawu minɛ Ala ka dugawu minɛ aw ka yafa an ma dɛ Nandi eh, Malimatu ka nin dugawu duman ni nin kuma basigilen ninnu kɔfɛ mhm. kuma wɛrɛ tɛ ne bolo ka yafa deli ka foli kɛ ka waleɲumandɔn kɛ jeliba tv news baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la e yɛrɛ n'i y'a mɛn i jɔni kunnandi i b'a fɔ ko sababu ɲuman mhm. anw ka nin émission in lasɔrɔ a kɛra e ka cɛsiri n'i ka jija nɔfɛ i timina ka di i b'an wele telefɔni na kuma dɔ la an tɛ sɔrɔ mhm. nka i tɛ décourager mhm. donc o foli bɛ kɛ i ye o waleɲumandɔn bɛ kɛ i ye mhm. nka ka tila ka yafa belebele ɲini eh, téléspectateurs fɛ minnu b'an mhm. lajɛ mhm. parce que an ye émission in kɛ tiɲɛ don diinɛ kuma b'a la mais animation tun b'a kɔnɔ an bɛ fɛn dɔw fɔ tulonkɛ la an bɛ fɛn dɔw fɔ ayiwa ni fɛn ye dɔɔni ni humour ye an ka laɲini tɛ ka mɔgɔ si dɔgɔya na an An ka kuma taara mɔgɔ min kan o ka yafa an ma ala jati kosɔn aw ni aw an bɛɛ tun bɛ sun de la an ye kalo kelen in sun ka dafa n bɛ ala deli seli ala ka caya an ye ala ka sutura kɛ ka kɛnɛya di hali n'a y'a sɔrɔ téléspectateur dɔ ye ne lajɔ k'a fɔ ko an ye cɛw tan kosɛbɛ ne yɛrɛ ye cɛ de ye n b'a fɔ Nandi ye a ka yafa deli an fɛ yann'a ka jabarani bila parce que tiɲɛ yɛrɛ la u ye fɛn caman fɔ anw ma ka a ko jalaki caman binna an kan i ka kɛnɛ in kɔnɔ donc an b'o yafa deli an faw fɛ k'o yafa deli an baw fɛ ala k'an sutura ala k'an laban ɲɛ nandi i bɛ e i bɛ diinɛ baara min na nin ye vraiment ala k'a kɛ baara sabatilen y'an n'i bolo hami o hami bɛ an n'i la ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ nandi n bɛ kuncɛ ni min ye an ka jamana a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ a bɛ difficulté de kɔnɔ an ka wolomatiri wolomasiri tabagaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye an dɔw bɛ nisɔndiya la selidon yan mais i b'a sɔrɔ olu bɛ front de la u bɛ kisɛw de ni ɲɔgɔn cɛ u denw b'u kɔfɛ a musow b'u kɔfɛ ka foli kɛ k'a jir'u la k'a fɔ k'u kelen tɛ front na u ni anw bɛɛ de bɛ yen u kelen kelen bɛɛ bɛ yen u ni maliyɛn bɛɛ dusukun bɛ yen ka dugawu kɛ ala k'u kisi ala k'u tanga ala ka jugu ala k'a dɛsɛ jamana ala k'a jɔlen to ala ka jamana banbalen to ya rabi ala ka mali diya fo bɛɛ diɲɛ bɛɛ ka avion ta ka na mali la k'u bɛna baara ɲini yan o se bɛ ala ya rabi ala m'o kɛra ala k'an sutura ala k'an laban ɲɛ wa sali ala muhamadu ka yafa deli yɛrɛ fɛ ani malimatuba in fɛ ale min y'an dɛmɛ an ka baara in na kosɛbɛ ala k'a sara ala k'a sara a diyara an ye vraiment an yafara an bɛ yafa deli ala yɛrɛ fɛ ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ ka yafa an ma an b'aw fo kosɛbɛ ayiwa jeliba tv news lajɛbagaw nin tun ye an ka sunkalo émission kuncɛtɔ ye an y'a kuncɛ ni eh, seli cogoyaw ye hakili la walawalali minnu kɛra olu caman faamuyala ka sun don a fɔra ko kalo yela k'i i ka baraji ta ka taa kɛ baji kɔnɔ n'a fɔ ko kɔgɔmugu e kɔgɔkisɛ o ye fɛn ye fɛn min ni a cɛ man ɲi donc musow k'an k'an jija an k'an baraji tɔw dafa an y'a daminɛ cogoya min na an k'an timinandiya ten tɔ inshallah a bɛ ɲa ala ka an bɛɛ sara ya rabi ala kana an barajintanya an bɛ eh, dugawu dɔ de kɛ san caman ala k'o yira an kɛnɛ na ɔ an ka jɛ ka nin baro dumanba ninnu kɛ san caman k'a sɔrɔ san wɛrɛ ɲɛnama k'a sɔrɔ hami min bɛ mali kan malidenw kan a nɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ sebaa masa ramani a ka an ka wolomasi tabagaw lakanda vraiment a ka olu lakanda min y'an ka cɛmancɛ fanga ye ɔ a ka halisa hakilina min b'u la u ka se ka sira sɔrɔ ala ka san caman yira an kɛnɛ na nin tun ye an ka bi ta ye an t'an kɔ don abada n'an ma yafa deli an lajɛbagaw fɛ bari an tora ka cɛw tan hali cɛw yɛrɛ fana ye musow tan o nka o ti baasi ye anw yafalen don bɛɛ lajɛlen ma jeliba équipe ye yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ wa anw yafalen don bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma mali ala k'a basigi ala k'a ɲɛmajɔ aw sanbɛ sanbɛ